Agus anois táim ag caint le Fiona Doyle, Fiona Coyle ó Dóchas, Fiona, conas tá tú? Fiona, an féidir leat a insint dúinn faoi cad é an Bliain Forbartha, Bliain Eorpach na Forbartha agus an tábhacht a bhaineann leis seo do thoil?
Yeah, cad é mar atá tú Darren? Em, yeah, Bliain Eorpach na Forbartha, gach bliain piocann an tAontas Eorpach téama fá choinne an bliain agus i mbliana sé téama atá acu ná forbairt agus, go díreach forbairt idirnáisiúnta. Seo bliain iontach tábhachtach do, dúinne mar Dóchas mar seo bliain tá muid ag teagmháil le muintir na hÉireann faoi forbairt idirnáisiúnta, an tábhacht atá leis agus ag inse daofa cad é a thig leosan mar muintir na hÉireann dhéanamh, dhéanamh, rud a dhéanamh i mbliana fá choinne forbairt idirnáisiúnta.
Sea, agus is bliain an-tábhachtach é seo, nach bhfuil? Mar tá spriocanna forbartha nua ag teacht i bhfeidhm an bhliain seo chugainn, nach bhfuil? An féidir leat insint dúinn faoi sin, le do thoil? Sea, cinnte. Bhuel, mar atá fhios agat, sa bhliain 2000 cuireadh in iúl na spriocanna forbartha na Mílaoise.

cinneadh a chur in iúl, spriocanna fá choinne an bochtanas, choinne réitigh eile leis an mbochtanas ar fad 's ar fad. Agus tá neart rudaí maithe a tharlaigh le cúig bliana déag anuas agus tá an bochtanas go háirithe, tá, tá, tá rudaí maithe ag tarlú ar fud na domhain ach tá go leor le déanamh go fóill agus sin an tuige go bhfuil muid ag cur spriocanna úra le chéile.
Sea, agus níl an bliain seolta fós in Éirinn, ach bhuel, tá sé seolta timpeall an Eoraip go ginearálta. Ach tá seoladh an tseachtain seo chugainn, ceapaimse, agus tá ócáid eile ar an Aoine seo, nach bhfuil? An féidir leat insint dúinn faoi le do thoil?
Sea, tá dhá ócáid ag teacht aníos. Tá an seoladh oifigiúil don bhliain in Éirinn ann an tseachtain seo chugainn agus táimid iontach bródúil go bhfuil Uachtarán na hÉireann, Michael D. Ó hUiginn, ag seoladh an bhliain sin go hoifigiúil agus beidh eachtra, tá an eachtra sin ag tarlú i Dublin Castle an tseachtain seo chugainn agus Dé hAoine seo an 16ú tá eachtra eile againn le Coimisiún na hEorpa

Thig linn forbairt a dhéanamh idirnáisiúnta, ní amháin in Éirinn ach cad é an dóigh a dtig linn ar fud an domhain, cad é an dóigh a dtig linn forbairt a dhéanamh mar atá a fhios againn. Tá ceangal mór idir achan rud a dhéanann muid inniu anseo mar phobal na hÉireann le rudaí atá ag tarlú ar fud an domhain agus tá muid ceangailte istigh lena chéile. agus chonaic muid sin i ndáiríre leis an Ebola a tharlaigh agus atá ag tarlú fós chomh ceangailte is táimid leis an domhan uilig.
Agus maidir leis an ócáid ar líne seo leis na Feisirí Eorpach, anois cén fáth nach bhfuil na Feisirí ó Thuaisceart Éireann le bheith ann.
Bhuel, sin níl a fhios agam leis an fhírinne a inse duit, sin an cinneadh a rinne muid ná mar gheall gur muidne eagraíocht atá bunaithe, a nílimid bunaithe sa Tuaisceart, tá eagraíocht eile ag obair sa Tuaisceart, sin an fáth nach bhfuil siad ag dul a bheith ann. OK, agus just faoi dheireadh, Fiona, cén teachtaireacht ab áil leat a thabhairt do mhuintir na hÉireann? mar gheall ar an bhliain seo agus an feachtas mar gheall ar an bhliain atá amach romhainn. Yeah, bhuel ba mhaith linne Dóchas ba mhaith linn inse do mhuintir na hÉireann, go dtig le achan duine rud éigin a dhéanamh leis an domhain a dhéanamh ina áit níos fearr. An rud a táimid ag cur ceist ar daoine ná a ghabháil ar Twitter agus inse dúinn cad é an hashtag New Year New World Resolution Cad é tá tusa ag dul a dhéanamh i mbliana fá choinne an domhan a dhéanamh níos fearr? Thiocfadh leis bheith iontach beag cosúil le, tá mé ag dul a shiúl isteach ag obair, ag dul sa charr, tá mé ag dul a, tá mé ag dul a cineál de, tá mé ag dul a chuidiú le eagraíocht éagsúla, thiocfadh leis, tá achan rud iontach tábhachtach. Okay, Fiona, go raibh maith agat.
Thanks, bye.